Takamba zambiri eya komano tipereke update kuti kodi padakali pano zinthu zili bwanji. Ah, nkhani yoyambirira ndiyonena kuti dzulo tinaona president wa Venezuela yemwe anatengedwa kupita ku America akukaonekera ku khoti. Eh, ameneyi anakaonekera ku khoti limodzi ndi mkazi wake. Eya, um, ndipo ku khoti akuzengedwa milandu yokhuzana ndi um, zogulitsa, kubweretsa ma drugs kulowetsa mu America ndi milandu ina yopezeka ndi mifuti. Um, a Maduro zulo ku khoti auza khoti kuti iwo adakali president wa Venezuela alankhula zimenezo ku khoti kuti ndine president wa Venezuela ndipo iwo onso akana milandu yonseyi apanga plead pa chizungu amati pleading not guilty akana milandu yonseyi. Eya, um, taona zithunzi za iwowa ndi akazi awo, you can see here that's um, Amaduro and uh, his wife atamangidwa ndithu akupititsidwa ku court, ndipo ku court panja pa court panali anthu ambiri okay, panja pa court panali anthu ambiri a osapota uh, opposition ya ku Venezuela odana ndi Amaduro Anapita, ananyamula mbendera za, za Venezuela, ndipo amakuwa, kuwowoza, pa chizungu amati kuwapanga heckle a Maduro. Anthu amenewawa ndi amene anachoka ku Venezuela chifukwa cha mavuto a zachuma, amene anachoka ku Venezuela chifukwa cha nkhanza zimene amaona kuti amachitiridwa ngati otsutsa, eya, amene amaona kuti maufulu awo analandidwalandidwa anthu amenewawa ambiri ali ku America monga neba ambiri amathawira ku neighbouring countries eti hey so anapita ku court kumeneko kuti akaonese support kwa Trump ndi zimene Trump wapanga ndi kukamuwowoza president Maduro ndimayembekeza kuti ndioneso ena osapota Maduro koma so far pa media zomwe ndaona sindinaone zimenezo. Eya. Um, ena ndiye nkumati ndiye zitha bwanji? Ngati a Maduro angapezeke olakwa pa milandu imene akuzengedwa, um, atha kulandira chilango cha pafupifupi zaka 30 ali ku ndende ku America. And sindikunena kuti ndi olakwa, sindikunena kuti apezeka olakwa. Uh, ndinakamba kale my assessment ndiyonena kuti palibepo nkhani apapa zinthuzi amangofuna athane ndi munthu amene sakuwapasa ma ma deals a oil, amangofuna athane ndi munthu amene sakuwamvera eti, that's how i look at it, sizonena kuti pali milandu iyi ayi mmene ndikuonera ineyo anyway, koma atati apezedwa olakwa pa milanduyi chilango chake ndi chonena kuti atha kukhala ku ndende zaka 30 kapena kucheperapo. A Maduro ali ndi zaka 60, 60 around 60 chakuti eti, ndiye kuti atha kukhala mpaka ali ndi zaka 90 eh, Tiona kuti zitha bwanji. China chopatsa chidwi ndi chonena kuti ndende imene kuli a Maduro ku Brooklyn ku New York ndi komwenso kuli P Diddy ndende yake ndi yofanana. Eya, amene mukudziwa nkhani za P Diddy ndende yake ndi yomweyo. Ehm, kuli anthu ena a high profile. Eya, eh, mnyamata wina anaombera eh, CEO wa eh, eh, wa insurance company ku America amati Mangione I think that's the name nayenso ali kundende imeneyi ku New York so ndi ndende yonena kuti imasunga anthu ambiri eya um, kuchoka ku, ku New York ku, ku nkhani za milandu ya Maduro tiye tibwerere kwawoko kumudziko ku Venezuela ku Venezuelako uh, tinanena kuti vice president wake Mayi wa Delcy Rodriguez. A Delcy Rodriguez dzulo anaitanisa cabinet meeting ngati president ogwirizira. Eya iwowa anaitanisa cabinet meeting yoyamba ndipo mu cabinet meeting imeneyi uthenga umene atumiza ndi onena kuti akufuna Apemphe America apange nayo collaborate. Eya alankhula ndi tone yosi yosiyana ndi yomwe analankhula press conference yoyamba. Press conference yoyamba anakamba zowonetsa kuti iwo aku akuzuzula America zimene yapanga, anakamba zo zokhala ngati kuti ali defiant sakufuna sa sangamvereso za Donald Trump eya komano press conference yadzulo after cabinet meeting akamba ndi toni yosiyana, toni yosiyana, kalankhulidwe kosiyana kosonyeza kuti akufuna mtendere. Eya, uh, of course Donald Trump anawawopseza kuti ngati sapanga collaborate azaona zoopsa kuposa zimene waona Maduro. Ndiye iwowa dzulo pa cabi after cabinet abwera kuzalankhula ndikunena kuti eh, we are inviting America to collaborate with us. American government ibwere tipange collaborate tonsefe tili mu region imodzi. Tigwire ntchito tipange zothandiza maiko athu, maiko athu onse apange benefit, yeah, mutual benefit, eya, which is tone yone yomwe ame, America amafuna, eya. Uh, Donald Trumpso naye wasintha tone. Kumayambiriro amanena kuti America will run Venezuela, mukumbukira nkhani imene anena kuti America will run Venezuela mpaka zinthu ziyambe kuyenda bwinobwino, komano anthu atamudzudzula kuti ah, kulankhula kumeneko kotani kochititsa manyazitu, eya, ndiye nayenso wasintha tone, sopano wapereka a mphamvu kwa vice president wa Venezuela kuti iwo ndi amene ayendetse dzikolo eya komano they will collaborate kuti adzimvera zochita za America zofuna za America titero eti zofuna za Donald Trump nkhaniyi padakali pano ili mmenemo mmene tsiku lathera ku America ndi mmene tsiku lathera ku Venezuela kwa amene mmafuna update that's the update it's me uh, Nesta the black teacher if you haven't followed me please follow the page ngati mmasangalala ndi nkhani zimenezi kukutanthauzirani nkhani kukufotokozerani mwachimvemve follow my page and subscribe to my youtube channel the black teacher zikomo kwambiri mwakoma nonse